faso kanu bɛ maa maa la maa maa ko i tɔɲɔnen de don i bɛ seder la i tɛ seder la n'i ko k'i i mago bɛ faso ka ɲɛtaga la nin ye kunnafoni tɛma ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma n y'a ɲini kanuɲɔgɔn fɛ fana maa maa ko ko faso kanu b'i la maa maa ko seder kanu b'i la maa maa ko k'i tɔɲɔnen don faso nin kɔnɔ aw ka nin video nin partage pur que jama caman ka se k'a sɔrɔ ka da kun jumɛn kan n'i ko k'i mɔgɔw k'i ka video partage i b'a sɔrɔ i mago bɛ fɛn dɔ de la ne mago bɛ mun na ne yɛrɛ kama tɛ kɔmi an tun y'a fɔ a ye ka kɔrɔ ko anw ka gidi arasibati ko a tun bɛ anw fɛ turune la erɔp kɔnɔ yan nɔ ni ala ka diɲɛ ye turune nɔgɔyara ni ala ye alamisa yira an kɛnɛ la inɛri 30 waati a bɛ jigi ba maliba bamakɔ senu kɔnɔ donc an b'a fɛ nin video nin ka partage pour que kanuɲɔgɔn minnu sigilen bɛ mali kɔnɔ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ba maliba donc an b'a fɔ ko olu an b'a ɲini olu ka se ka video nin sɔrɔ kun jumɛn in na u ka se ka video nin sɔrɔ an mago b'a la bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu alamisa inɛ 30 waati senu a ka vɔli bɛ jigi senu donc an mago bɛ jama bɛɛ lajɛlen la maa maa ko ko faso ka di ye maa maa ko ko liti a ka liti ka di ye n'o ye a bɛ baara min na pour que bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ hakɛ la maa maa ko k'o ka di ye an mago b'a la a ka bɔ i n'a fɔ ko kɔnɔkuluw ka taa an balimakɛ arasibati kunbɛn senu aéroport la a bɔra yan Europe cogo min na hɛrɛ ni baden na a nana a ka turune kɛ hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la donc a ɲuman ka se a ka du kɔnɔ hɛrɛ ani baden la kun jumɛn na an ko k'a ka bɔ k'a kunbɛn tiɲɛ don kanu kama a bɛ se ka bɔ k'a kunbɛn mɛ ɛnfɔrɔmasɔn dɔ de bɛ yen k'o fɔ a ye kɔmi u tun ko de ko a zuze a kɔfɛ u y'a zuze a kɔfɛ a yɛrɛ bɛɛ b'a kalama tiɲɛ don mɔgɔ bɛ se ka zuze kɔfɛ mɛ a ka zuzema kɛra a kɔfɛ a ma bɛn parce que anw ko de ko ni zuzema ma ɲɛ kɛ kɔ a tun kan ka jɔ a ka se mali la fɔlɔ ka sɔrɔ k'a zuze zuzema anw ma bali dɛ mɛ anw ko aw tun kan ka jɔ n'a sera mali la tuma min na ka sɔrɔ k'a zuze mɛ u ma sɔn k'o kɛ u mago bɛ mun na ko ni a sera mali la don min aéroport la k'u b'a minɛ dɛrɛti ka taa n'a ye kaso la donc anw de ko tiɲɛ yɛrɛ ka di o ma bɛn anw ma anw b'a fɛ a nana anw fɛ erɔp yan cogo min na ka na a ka turune kɛ hɛrɛ kɔnɔ ka segin hɛrɛ kɔnɔ an b'a fɛ a ka se a ka du kɔnɔ hɛrɛ kɔnɔ o cogo kelen de la o de la komi anw bɛ erɔp yan nɔ ni tagali gɛlɛyala anw ma mɛ an b'a ɲini minnu sigilen bɛ ba maliba yen nɔ aw ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa an balimakɛ n'anw ka gidi n'o ye ɲɛmaa arasibati ye ale bɛ baara min na ka bɛɛ lajɛlen ye a ka laɲini ye mun ye komi n ye video min kɛ o don na mɔgɔ caman kan k'a faamu k'a fɔ arasibati yɛrɛ ka liti a ka laɲini ye mɛ mɔgɔ caman kan k'o faamu komi n ye video min kɛ interview min k'a la kunu mɔgɔ caman y'a faamu quoi parce que mɔgɔ caman hakili la ko liti nin ko contre mɔgɔw contre de don mɔgɔw contre tɛ a bɛ hakilinaw contre de la quoi donc an mago b'a la sisan maa maa ko i mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ hakɛ la faso nin kɔnɔ a bɛ kɛlɛ min na i k'a faamu i ka bɔ ka taa a kunbɛn aéroport la jeudi bi ye tarata ye wulada fɛ bɔn an b'a ɲini sini ye eh, araba ye donc alamisa inɛri aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkuluw ka taa an ka gidi kunbɛn senu k'a bila a ka so hɛrɛ kɔnɔ an mago bɛ o la faamaw mago bɛ mun na k'a minɛ dɛrɛti ka taa bila kaso la k'a datugu yanni 2018 cɛ anw de ko ko o man di an ye o man di an ye an t'a fɛ dɔnku n'an ko k'an t'a fɛ anw ka fɛɛrɛ kɛ sisan ka taa nɔfɛ arepɔri la ka taa bila a ka so a hɛrɛlama baasi kana a sɔrɔ n'u mago bɛ zuzema na tuma min na u bɛ sɔrɔ ka don d'a ma nin don de i ka zuzema ye an mago b'i la k'i zuze dɔnku n'a zuzera n'a kɛra tiɲɛ kan n'a ka kan ni min ye o bɛ fɔ a ye ubiyɛn n'a ka kan ni min ye o bɛ k'a la mɛ nin cogo la a nanen anw fɛ erɔpu kɔnɔ yan k'a fɔ ko aw b'a minɛ dirɛkti la dɔrɔn ka taa n'a ye kaso la anw ko k'an ma jɛn ni o ye Donc an mago bɛ mun na sisan maliyɛndenw aw minnu sigilen bɛ mali la yen nɔ anw seko ye video kɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a lase aw ma aw ka se k'a dɔn fɛn min bɛ sen na n'o ye alamisa ye donc a bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka kɛ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa arasibati kunbɛn arepɔri la k'a bila a ka so hɛrɛ la hɛrɛ ani baden na i n'a fɔ a kɛnɛma bɔra cogo min na a ɲuman bɔra cogo min na foyi kana sɔrɔ a ka taa a ka so hɛrɛ la o information de tun don k'a lase bɛɛ lajɛlen ma donc an y'a ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ aw ka nin video nin partage a partage kun tɛ tɔgɔla yɛrɛ kama de ye a partage kun de ye mɔgɔ minnu ka se ka mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ k'a dɔn mun bɛ sen na alamisa u k'a dɔn mun bɛ yen nɔ a partage kun de y'o ko ye quoi donc a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ e ka ami la o tɛ ne ka ami la mais ni e y'a partage o tigi b'a sɔrɔ a k'a dɔn mun bɛ yen alamisa donc an mago bɛ jama bɔli la alamisa ka taa arasibati kunbɛn aéroport la k'a bila a ka so hɛrɛ ani baden kɔnɔ an mago b'o dɔrɔn de la k'u kana minɛ u k'u b'a minɛ aéroport la direct an ko an tɛ jɛn n'o de ye donc n'an ko an tɛ jɛn n'o an ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu alamisa une heure trente a bɛ jigin senu donc an mago bɛ information na k'o di jama bɛɛ lajɛlen ma donc o n tɛna video nin janya information de don dɔrɔn k'a fɔ jama bɛɛ lajɛlen k'an mago b'a la aw ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa kunbɛn senu aéroport la bamakɔ kɔnɔ k'a bila a ka so hɛrɛ ani baden kɔnɔ o information de tun don k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma maa min bɛ CDR la i tɛ CDR la n'i ko faso ka di i ye i b'i ka hakɛ nɔfɛ faso kɔnɔ ale ka information ye ale ka kɛlɛ de ye ka bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ hakɛ la donc n'i mago b'o la i ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa nɔfɛ aéroport la k'a bila a ka so hɛrɛ ani baden la donc o information kunkuruni de tun don k'a lase jama bɛɛ lajɛlen ma n b'a fɔ ko asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu a k'an bɛn waati wɛrɛ